abụọ ọ dị mma anyị ga-esi n'aka ekpe gụrụ gaa n'aka nri lee m anya n'aka mkpụrụ okwu na-esi etu a gaa etu a kedu ihe m ji n'aka m akwụkwọ ọgụgụ unu achọkwa na ịmata ihe dị n'ime ya ka anyị mepee ya akwụkwọ mepee ugbu a ụmụaka bịanụ ka anyị na-agụpụta ihe dịrị n'ime akwụkwọ a akụkọ ihe mere ọkụkọ ji abọ ala n'otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ anụ ọbụla na-akpachapụ anya na mmekọ ya na anụ ọbụla tụmadị ndị anaghị emeta ibe ha mma e ji anyaukwu wee mara ọdụm A makwa na enyi anaghị enyetụ anụ ọbụla ihe oriri nke o nwere. Mbe bụzi onye a na-agbara ọsọ n'ihi na ọ dị oke aghụghọ. O ruo otu ụbọchị, ụmụ anụmanụ niile wee zukọọ. Ha kwuru na ọ dị mkpa ịgba mbọ ịhụ na ha dị njikere maka ọdachi ma ọ bụ ụganị ọbụla. N'ihi na nke a ga-eme ka ha hụ ebe ha ga-enweta nzọpụta oge ha nọ na mkpa. Ha wee tụkọọ ego ha. Mgbe ha mesịrị nke a, ha chọwa onye kwesịrị ntụkwasị obi ha ga-enye ya bụ ego. Onye ọbụla maara na ọdụm abụghị onye a na-enye ego n'ihi na o nwere anyaukwu. A makwa na mbe ga-eji aghụghọ kọrọ ego ahụ niile. Ihe a ka ha megidere wee cheta ọkụkọ. E chetakwara ozugbo na ọkụkọ bụ onye a ga-atụkwasị obi. E wee kpọọ ọkụkọ ma buru ego ahụ niile bunye ya. Ụmụaka, unu achọrọ ịmata ihe mere mgbe nke a gasịrị? Ka anyị gaa n'ihu. ọkụkọ gawara jee zoo ego ahụ ọ kpachapụrụ anya ịhụ na o nweghị onye hụrụ ya mgbe ọ na-ezo ya mana obi adịghị mbe ọcha ọ gara n'ụlọ ọsa wee sị ya na ọ ma na ọ bụ onye aghụghọ ọsa kwetara ọ gwara ọsa na ego ahụ e bunyere ọkụkọ ezighị ezi n'ihi na ọ nụrụ ebe ọdụm na-akwado otu ọ ga-esi gbuo ọkụkọ ma ọ chọpụta ebe o zoro ego ahụ ụmụaka ihe mbe kwuru ọ bụ eziokwu ka anyị gụọ ma chọpụta ihe ọsa mere ọ gara n'ihu gwa ọsa ka o soro ọkụkọ laa n'ụlọ ya n'abalị ịmata ebe o zoro ego ahụ ebe ọ dị ntakịrị na o nweghị otu ọkụkọ ga-esi mata na ọ na-eso ya ọsa wee kweta n'ihe mbe kwuru soro ọkụkọ wee lawa mgbe ọkụkọ ruru n'ụlọ ya Ọ bọrọ ala, wee were ego ahụ tinye na ya, mechie ya n'amaghị na ọsa hụrụ ya. Ọsa wee were obi aṅụrị gaa kọọrọ mbe, gwakwa ya ebe ọkụkọ na-ezo ego. Mbe dịka onye aghụghọ ọ bụ, egbughị oge ịga zuru ego ahụ. O ruo mgbe nne ọdụm nwụrụ, ụmụ anụmanụ wee zukọọ ịtụgharị uche otu a ga-esi wee lie ya. Ha kwekọrịtakwara na a ga-esi n'ego ahụ ha tụkọrọ wee weta ego a ga-eji kwado ọdụm n'ihe gbasara ịkwanyere nne ya ugwu ikpeazụ. Ha wee gwa ọkụkọ ka ọ gaje weta ego ụfọdụ n'ego ahụ ha tụkọrọ. Mgbe ọkụkọ ruru ebe ego ahụ dị, ọ chọpụtara na ọ dịghịzi ya. O wee gbara ọsọ gaa kọọrọ ụmụ anụmanụ. Ọdụm egbughị oge n'ịdọ ya aka na ntị ka ọ gaa chọta ego ahụ n'ihi na ọ gaghị igbu oge dọgbuo ya ma ọ bụrụ na o weteghị ya. Ọsa chọrọ ikwu na ọ bụ Mbe zuru ego ahụ ma obi ekweghị ya n'ihi na o nwere ike ịrapụta onwe ya. Ọkụkọ n'aka nke ọzọ ji ụjọ gbalaa. Ọ bụ nke a mere na ọkụkọ bụ onye na-abọ ala oge niile iji mata ma ọ ga-ahụ ego ụmụ anụmanụ. Ụmụaka, ka anyị hụ ihe mmụta dị n'akụkọ a. Nke mbụ, ọ dị mkpa ịkpachapụrụ ihe mmadụ nyere gị anya nke abụọ ebumnobi ụfọdụ ndị bịakwutere gị maka igbo mkpa abụghị nke ezigbo nke atọ ịgba nkịtị ebe a na-achọ imegide onye aka ya dị ọcha adịghị mma taa bụ ncheta ịgụ akwụkwọ na mba ụwa taa ụmụaka niile nọ n'ụwa dum na-agụ akwụkwọ anyị onwe anyị gụkwara akwụkwọ ọ bụrụ na ị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya ngwa kụọ aka ụmụaka gịnị ka ịgụ akwụkwọ na-emere anyị ọ na-eme ka anyị na-echeta ihe ọ na-emekwa ka ụbụrụ anyị dị nkọ Ndị ọgụ akwụkwọ, aṅụrị na mbọchị ncheta akwụkwọ na mba ụwa niile.